ndị dibias niile a ma ndị pastọs niile a na-ama onwe fa aka na soshal midia ma ndị na-enye 7 days ma ndị na-enye 4 days ma ndị sị na ha nwe 1000 demon ha ji alụ ọrụ ma ndị sị na ha ji esendi demons ma spirit ga fight onye a gbuo onye a 3 days after 4 days onye a nwụọ na ihe ụnụ nọ na soshal midia ndị Igbo na-akpali onwe ụnụ na-agba onwe ụnụ ike n'ama ụnụ na-egbuchasị onwe ụnụ ndị Igbo ụnụ na-egbuchasị onwe ụnụ ebe ndị Fulani nọ n'ime ọfịa na-aplanụ na ha ga-esi bịa teki obodo anyị ebe fa nọ n'ime ọfịa na-aplanụ na ha ga-esi bịa gbuchasị anyị ụnụ anọrọ ebe a na-akọ ngị ihe enwerọ isi na soshal midia ihe esendi demon send spirit na-akọ ife enwerọ isi dibia nke a kwuo o nye 7 days nye 4 days onye nke a nye 3 days nye 4 days all those things na-eme gịnị amala m ihe na-eme anyị nwa ndị Igbo eme we have a lot of problem in Nigeria we have many problems na this country anyị nwere many problems anyị ga na-ewepụta na online ka anyị na-asolve we have many problems the enemies na-aga nge na-aplanụ na ha ga-esi bịa take over ụnụ anọrọ ebe a na-enye onwe unu seven days pastọ nke a kọọ o gbugo onye dibia nke a kọọ o gbugo ife a ka ụnụ ga na-akọ nge na soshal midia na-agba ngo onwe ụnụ mgba na soshal midia onye ụnọ ya na-agba ọkụ adịrọ achụ nta oke ụnọ anyị na-agba ọkụ anyị apụọ na-achụ nta oke jee na yoruba ị ga-afụ ebe ndị yoruba na-agba onwe fa mgba ama m na onwerọ ebe ọgba aghara adịrọ mana nke anyị dịzi too much nke anyị nwa bụ ndị igbo dịzi too much gaa na Tiv awụsa these people nke fa adịrọ too much agụrụ nke anyị siri too much mgba anyị na-agba onwe anyị dị too much na-akọ nge many things na-eme na i siri ike were ike gị ahụ pụta fight ma ndị gọvanọs na-abịa egbuchasị anyị were that power ahụ ị nwere fesie ndị na-abịa sponsọ Fulanis na-abịa egbuchasị ndị mmadụ na n'igbo ebe a were that power nye ha 7 days 4 days ka ha jee ka those people na-abịa egbuchasị anyị na n'igbo ebe a ka that power jee fight against them ọ bụrọ ife ụnụ na-abịa agba ngo onwe ụnụ mgba onye gbuo nwanne ọ bụrụ na ọ bụ dike i kwu si na ị bụ dike n'ebe ọ na-abụta asị jee n'enugwu i jee n'Ebọnyị State different part of ana igbo some villages gbara ọsọ were that power jee fight ya na place were that power pụọ so ka a kwụsị na ihe ahụ na-akọ bikonu ị na-eje atụ onye a na alụsị ị na-eje atụ onye a na alụsị ị na-eje atụ ya na alụsị 20 alụsị 50 mana ị fụrụ ndị gọvanọs na-eme nga arụ n'obodo a ị fụrụ ndị Fulani na-egbuchasị ụmụnne anyị n'obodo a how many times ka i binye je tụọ ndị Fulani a na alụsị ka a kwụsị na ife anyị na-eme ngo na soshal midia je fesi ife fesiri anyị o nwere problems anyị nwere na Naịjirịa anyị suppose ịsolve o nwere problems anyị nwere ụnụ bịa na ọ na-achenji nge pawa ya eme nke a ị ma na dike ka m bụ dike ka ị bụ ị bụ dike pụọ jee fesi ndị a na-afaiti anyị kwụsị na ihe ahụ na-akọ biko chọọ na ihe ọzọ kọwa President Muhammad Buhari ji Nnamdi Kanu since and court enyego order sị ọ hapụ ya ọ jụ na ọ ga-ahapụ Nnamdi Kanu so gụwa bụ na-eme na i siri ike na-eme na i nwe 1 million demon why can't you come out challenge him so President Muhammad Buhari I give you four days to release our brother Mazi Nnamdi Kanu or I will send you 1000 demon to attack you and o lue that four days ahụ anyị afụkwa na that 1000 demon alụwago ọrụ na Aso Rock anyị ama na dike ka ị bụ ọ bụrọ ịbịa na social media na-asị i nye onye a four days na-eje agbangị onwe unu mgba ị sị na ị nwere power na ị nwere demons or na ị nwere spirit na-agala gị ọgụ my brother my sister were that your power ahụ jee fight ndị governors a na-eme ka this country ha ịdị mma were that your power ahụ were that your demons send na Aso Rock were that your power ahụ send na government house ị bụ onye ozi chineke i soro na-ama aka na social media i nye onye a 5 days i nye onye a 7 days mana ị fụrụ ife na-eme na obodo a ị fụrụ ihe ọ na-egbuchasị ụmụnne anyị ha n'obodo a Nigeria na Bible anyị na-agụ ọ bụrụ na eze mee ihe adịrọ mma ọ bụ ndị ozi chineke bụ ndị na-ebinye baala fa mba na ihe unu mere adịrọ mma and ọ bụrụ na a kwụsịrọ ya na iwe chineke ga-adakwasị unu and prophet ndị ministers of god na Bible na-ebinye baala eze mba obodo adịrọ mma ihe na-eme n'obodo ndị ozi chineke na-apụtasị were kwuo okwu condemnụọ ife na-eme n'obodo mana nke a emechisie ọnụ bịa na-akọ ihe enwerọ isi na social media anyị nwere many things na-eme n'obodo ndị ilo anyị nọ n'ọfịa na-akpa nkata na ha ga-esi take over anyị nọ na-agba onwe anyị mgba ihe anyị chọrọ now bụ ndị dibịa niile a na-akọ ngị ihe na social media ma ndị pastors a achọrọ m ka unu were that power ahụ send them that demon and that spirit na Aso Rock send them those spirit na the government house ndị a ghasasịrị Nigeria insecurity nọ na Nigeria bụ our politicians kọsịrị ya so weenụ power unu face fightịa fa ka ha kwụsị alụma na ha na-alụ ọ bụrọ ịbịa na-agba gị nwanne gị mgba i nye four days i nye seven days kwụsịnụ ihe ahụ na-akọ ebe a chọọnụ ihe ọzọ kọba pụta ị sị na ị bụ dike pụta ị sị na ị bụ dike ị na-ethreatị mmadụ ibe gị na ị ga-eme nke eme nke a pụta kpọọ ofu governor afa na-eme alụ na ala Igbo a chie warning pụta nye seven days nye five days i menwuo nke ahụ ama na dike ka ị bụ ọ bụrọ ịbịa na-enye mmadụ ibe gị seven days na ị ya-eme nke a biko hapụnụ ife ahụ na-akọ anyị nwere problems onye ụnọ na-agba ọkụ arọ achụ nta oke ka ife na-emega ya eme ife nke a bikonụ gaa Enugu State now gaa fụrụ ndị Fulani gbuchasị n'Enugu nothing nothing unu emechisie ọnụ o nweberọ onye dibịa m fụrụ pụtaranụ kwuo okwu maka ya challenge governors baa ha mba na ihe ha na-eme unu emechi ọnụ that side ebe ụmụ mmadụ na-anwụchasị na Igbo ebe a na-anwụchasị na Nigeria ị makwa na ndị politicians na-asponsor fa ife awụ the main thing anyị suppose na fight ka ọ ka ọ bụrụ na ofu si na Nigeria kwụsị ụna ahapụsị ya na-eje achọ ndị achọrọ na-eje akọ ndị ife nwere isi na social media chọọ na ihe ọzọ ka ọ biko kwụsị na ihe ahụ na-akọ ndị dibịa niile apụta na social media na-akọ nge ma ndị pastors bịa na-agba nfe mgba na social media stop on all those things focus on ihe na-efe isi anyị